HQ Pixel, notre métier est d'assurer votre communication. Bamakɔ an'a lamini na bolomadadugu mali kɔnɔ mali kɔkan journaliste sedu an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni k'u wale ɲuman dɔn marahaba sedu i k'a dɔn ayiwa sonsan bɔlen bɛ fali fɛ a den tɛ siga t'a la sedu i k'a dɔn kunnafoni n'a minɛn sigira ɔhɔ an bɛ don min na i ko bi an bɛ jɛ k'o di arajo jɛkafɔ ma tiɲɛ kunnafoni ɲuman dili faamuyali ka sɔrɔ i k'a dɔn jamanadenw k'a dɔn an k'an taafan n'an nafan dɔn fo arajo jɛkafɔ sedu i k'a dɔn n'i y'o fɔ o tɛ fɛn kɛ maa na ayi min ye kunnafoni bala ye n'an y'a sigi ka ban sedu i k'a dɔn jamana kun n'a kun mali yɛrɛ kun n'a kun diɲɛ dan n'a dan bɛɛ lajɛlen b'i niyɔrɔ sɔrɔ kunnafoni min na yan do journaliste Sedu nka ɔhɔ kuma kelen ka fɔ a ka faamu unhun sɛbɛnni min n'an b'a kalan ɔhɔ anw ka sɛbɛnni tɛ ayi an ka ɲinini tɛ unhun journaliste Sedu an ka cɛya tɛ an ka kalan tɛ ayi maa minnu bɛ magan kɛ u fana ni bonya ka kan unhun u ni foli ka kan sabula anw b'an banba olu de kan ka kunnafoni di tiɲɛ n'o ye sɛbɛnnikɛlaw ye o sɛbɛnni n'an ye baara daminɛ ɔhɔ ni maa saba tɛ baara in tɛ ɲɛ a tɛ ɲɛ sɔgɔmada in na Ahmed Jakite ale b'an gɛrɛdɛgɛ la awɔ n'a ye yamaruya di un kunnafoni an b'an jɔ a la bajaw aa Ayisa Kone ka dɔnkili in diyara nka Ivoiriyɛnw bɛ ka ko d'a kan Asimi Goyita nɔfɛ u jo b'a la o ye tɛmɛ an ka taa ye u y'a jɛ nka ko a t'a dabila dɛ ko a bɛ dɔ wɛrɛ da min ka di nin ayiwa baasi
Asimi Goyita journaliste Sedu i bolo don n bɛ n bolo bugɔ ka don a don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko Nouvel Horizon ɲɛdan kura o don ni maa min tora k'i jugu ka fini ye i ɲi kan na i bɛ siran i ɲi ɲɛ siga t'a la pati min ye artiste ba ye n'o bɛ kɔdiwarikaw kofɔ ayisa kɔnɛ a yɛrɛ kɛra musokɔrɔba ye ayisa kɔnɛ a ye pasa dumanba da asimi goyita la journaliste sedu i bɔra k'a fɔ a dɔnkili in da kana bila bila maaw kamanagannen don awa min ye kɔdiwari jamana ye ayisa kɔnɛ ka nin dɔnkili ka ɲɛsin asimi ma tigɛli mali wa walima i k'a dɔn alasani dramani watara yɛrɛ de ko ka go a ye wa walima jumɛn in kɛlen don a jɔ nka a yɛrɛ ɲininkara a ko ayi k'o si tɛ ayi a ko dɔnkilidala i k'a dɔn ani pasadala i bɛ fɛn de fɔ min ka di i yɛrɛ ninkun ye ani dan bɛ min na ale ka asimi goyita tanu mali président a ko dɔwɛrɛ tɛ a ka wulikajɔ ni cɛsiri min b'a ra ka kɛ farafinna taamasiyɛn ɲuman sabula olu tɛ bi den ye ayi kunun ko faama faamaw ani masakɛw olu kun bɛ u fɔsi ka bɔ tubabuw bolo cogo min o kɛra a ko a ɲɛ b'o ɲɛ de la asimi goyita kan na o de la a nin dɔnkili in ka kan tabarikala sɛbɛnnikɛla ko a ko di i k'a dɔn a ko kɔni kɛlen b'a bolo degunba ye mm. sabula kɔdiwarikaw kɔni i k'a dɔn olu bara ka kuma caman fɔ a ma mm-hmm. a fasolamaw mm. olu bara k'a tegeloma ni k'a sɛbɛkɔrɔ dɔgɔya mm-hmm. e ka nin ye mun ye mm. e min ye eh, mali ni kɔdiwari ye gɛlɛya b'a ni ɲɔgɔn cɛ an ka sɔrɔdasi dɔw minɛnen bɛ k'olu don kaso la o gɛlɛya bɛ yen e bɛ taa asimi goyita fasa da ah. nin kɔni ye ka alasani daramani watara k'o tegeloma ah. nin ye k'o ka fanga de fɛngɛya sɛbɛnnikɛla ko a dogolen tɛ maa na koyi Ayisa kɔnɛ yɛrɛ furadama ma deli ka kɛ alasani dramani watara fɛ aj sabula kabini alasani dramani watara nana fanga bɔsi i k'a dɔn masakɛ kɔrɔ min bɛ yen i k'a dɔn n'o ye bagibo ye alasani min ye ayisa kɔnɛ ye ani bagibo de ka taafan tun ye kelen ye wa hali sini a bara ka loran bagibo sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ aj min ye alasani dramani watara ye k'a dɔn o kɔni a t'o kanu na fewu aj diɲɛ ye nin ye a ko ni kɔdiwarikaw k'u bɛ kuma anw maliyɛnw n'an yɛrɛ faa wa yalima salifu keyita de la ka pasa min da alasani dramani watara la kabini ala y'a da jɔnni de la ka nin ɲɔgɔn na dɔnkili duman da la nka maliyɛnw ma fɛn fɔ i taara i taara i nana kɔsa in na o ɛ a ye fasa min da gineyɛnw ka cɛ in na jɔn ka tila ka fasa duman gosi o fɛti ninnu na jɔn salifu keyita wala a ye ado fasa min fana da laban in na fo ah. bazɛn jɛman b'a la kilipu la awɔ ah, anw kumana maa kuman'o na eh. dɔnkilidala a b'a sago de kɛ a min ka d'a ye a b'o de fɔ nin tun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvel horizon kɔnɔ ɲɛdankura daba tunkara ne bɛ n tɛgɛ don naam n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant naam fasiriba n'o ye abilayi jara ye jara y'a ka sɛbɛn ye naam abilayi jara ko mhm. hali bi bɛ ko min na o ma ban a ma daminɛ alasani daramani watara mm. maa kɔnɔ gwanlen tɛ diɲɛ dugukolo bunakun kan k'a bɔ bi yen sabula mali ka den kelen ɲalen n'o ye asimi goyita ye a kɛlen bɛ ka sunɔgɔ de tɛgɛ ka bɔ alasani dramani watara ɲɛ na a ye kafe min ka kakawo ɲimi ka fɛn bɛɛ kɛ sunaa ma se ka don a ɲɛ na sɛbɛnnikɛla ko dɔwɛrɛ tɛ a ye mɛrisenɛri cɛ bi naani ni kɔnɔntɔn min bila ka na mali la ni asimi ye tɛgɛ k'u ka ŋami n'a jara a bi se fila sɛbɛnnikɛla ko maa saba bilara a tɔ tora maa wɔɔrɔ ye fɛn min ye alasani dramani watara ye a tɔ tora maa bi naani ani wɔɔrɔ a maa saba bilara a tɔ tora maa bi naani ani wɔɔrɔ ye alasani dramani watara a ye kinni kɛ ka wagasili kɛ maa o maa bɛ n'o ye maa koloma ye diɲɛ bunakun kan a ye bɛɛ ci asimi goyita ma asimi ko a ye kala turu yɔrɔ min ko kala bɛ a t'a bɔ ka bɔ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye kɔmando ye force spéciale n'o ye kolonɛli asimi goyita ye cɛ gɛlɛn don a ja la minɛn bɛ fɔ ka taa fɔ k' a to ten n'i y'a mɛn i kuma si bɛ cɛ ci de b'i kun na o cɛ sɛbɛnnikɛla ko asimi goyita maa minnu cira a ma i tulomajɔ fɛn min ye nations unies ye o ɲɛmaaba yɛrɛ ye maa ci n'o y'u ka ɲɛmaa dankan ye a nana asimi goyita kumaɲɔgɔnya a tilenna ka kuma ka si ka kuma sɔgɔma asimi ye min fɔ a ye dugu jɛlen wula fɛ a taatɔ hmm. asimi y'o kelen de fɔ a ye ɛ miyanka de bɛ bɔ a dalakan kan aa miyanka n'a ko n tɛ baara banna koyi a tɛ koyi a tɛ bɔ a ɛɛ sɔgɔma a natɔ aéroport la u y'a kunbɛn asimi ye min fɔ a ye hmm. a tilenna hmm. ka si o dugujɛ ka tilen dun wula fɛ a taatɔ asimi seginna o kelen de kan k'o fɔ a ye maa min tɛ yɛlɛ yɛrɛ o maa bɛ t'o deli wa a tɛ yɛlɛ naam sɛbɛnnikɛla ko o taara fɛn mm. min kɔni ye fɔri ɲasingbe ye mm-hmm. alasani ye maa ci o ma a lajɛ ni e ni asimi goyita ka di mm-hmm. taa i ka asimi goyita kumaɲɔgɔnya mm-hmm. min bɛ se k'a to a ka sɔrɔdasi ninnu a k'u bila sɛbɛnnikɛla ko fɔri ɲasingbe ye maa ci mm. a yɛrɛ ye wulikajɔw kɛ ka na don o don a bɛ telefɔni ta a bɛ asimi goyita wele hali wasabu kan mm. a bɛ to ka yɛlɛko mesaziniw ci asimi goyita ma ah. asimi tɛ yɛlɛ. yɛlɛko vidéo ni ninnu ya o caman bɛ sa u b'a fɔ min ma ko e, eticom wa eticom u b'a yɛlɛkolamani bil'i kun n'i y'a ye sɔgɔmada fɛ i bɛ yɛlɛ asimi tɛ yɛlɛ mhm. a b'a nɔ la hmm. sɛbɛnnikɛla ko a ko o maa bɔ hmm. a labanna fɛn min ye union africaine ye hmm. farafinna bɛɛ perezidan n'o ye maki sali ye a y'o ci asimi goyita ma maki sali nana asimi goyita y'a kunbɛn ka ɲɛ ka jisuma d'a ma ka nɔnɔkɛnɛ d'a ma ka foyo tobi ka jɛgɛkɛnɛba k'a sanfɛ a y'i fa o la tewu sɔgɔma a nalen a ye min fɔ a ye wula fɛ a taatɔ asimi seginn'o kelen kan mɔtikaw k'o de ma a pɔnkɛ o foyo in dunnen maki sali fɛ a a sina ka pɔnkɛ a mɔtikaw ko ten i hakili jigin ambassadeur la sulalen cɔn de mɔti e mɔtikaw ka cɔn ka di sa sɛbɛnnikɛla ko ah i na pɔnkɛ dɛ aha sɛbɛnnikɛla ko Naam. a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Aha. fɛn min ye alasani daramani watara ye togo cilen kɔfɛ a ye damiba ci ka na asimi seginna kuma kelen kan nizɛri masakɛ ye maa ci ka na Ah. asimi seginna kuma kelen kan Eh. nizɛriya Ah. mahamadu buhari ye maa ci ka na Ah. asimi Goyita seginna o kuma kelen kan an bɛ don min na ko bi Union européenne olu ye wulikajɔ kɛ ka na Asimi Goyita fɛ yen a seginna o kuma kelen kan diɲɛ bɛɛ nana Asimi ko kuma kelen subhanallah Alasani bɛ mali bonya a bɛ yafa deli wa laban in na Asimi Goyita ko an ka maa minnu bɛ n'u bɛ ka mali buruja n'u dogolen bɛ Alasani fɛ yen k'a k'u bila ka na e ala mɔnɛbɔ den Asimi Goyita mɔnɛbɔ den Ee nka a ka yɛlɛbaliya in de bɛ maa siran ale tɛ yɛlɛ n yɛrɛ hɛrɛ e c'est un komando ɔrɔbɔ de don a tɛ yɛlɛ e delila ka ɔrɔbɔ ye yɛlɛ la ayi voilà il n'a pas de sentiment jamana ko dɔrɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko min tɔ tora sa Alasani Daramani Watara ye a yɛrɛ bolilen bɛ ka t'i kalifa Nations Unies yɛrɛ o ɲɛmaa ba la walasa a bɛ se ka mali bolo tɔnɔmi cogo min na situation min n'a balanen bɛ Bamako ni Abidjan cɛ a fura ka sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko dɔgɔkun furancɛ in na fɛn min ye Alassane Dramane Ouattara yɛrɛ ye, anhan, a ye maa ci ONU ɲɛmaa ma, anhan, o m'a bɔ, an, a yɛrɛ labanna k'a ka téléphone ta, an, ONU ɲɛmaa min bɛ yen n'o ye Antonio Guterres ye, unhun, a y'o wele a n'o kumalen bɛ, unhun, a jigi b'a kan k'a fɔ fangaba min bɛ Nations Unies na, unhun, olu bɛna Mali bolo tɔnɔmi, un, Assimi Goïta a bɛ se ka cɛ 46 tɔ bila cogoya min na, unhun, min bɛ se k'a to Alassane yɛrɛ hakili ka sigi, unhun, sɛbɛnnikɛla ko, unhun, a mana tigɛ da o da da la, un, Assimi Goïta ye cɛ gɛlɛn ye, un, a hakili sigilen bɛ a ja minɛnen bɛ sabula maa min bɛ mm. kɔnɔnin min n'o fan dara sugu la mm. k'o tɔrɔ sugu la fɛn min kɔni ye waa ye mm. o t'o wuli ka bɔ a nɔ la kunnafoni bɛ nin ye an ye min sɔrɔ ka bɔ Indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la journaliste Sedu bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Le Nouveau Réveil o don journaliste Sedu i k'a dɔn sɛbɛnni kɛba min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye ɲɛ t'a laban ka n'a ye o bɛ journaliste Sedu i k'a dɔn wulikajɔ ni a bɔ dunko jugu jamana janfa ni sonyani ani binkanni wale mm. journaliste Sedu hali bi n'a ka bi dɔw t'a dɔn k'a fɔ nin banna mali kɔnɔ de journaliste Sedu nin dakabana projet in projet min n'u k'a ma ko a bɔ jigisɛmɛ jiri ɛ Ala jigisɛmɛ jiri kɛra jigi waro jiri ye journaliste Sedu i k'a dɔn Mohamed Ali Sakɔ Sakɔ ale de tun ye nin projet ba in coordinateur ye milliard bi saba ni kɔ min kalifara a ma taa tila fantanw ni dɛsɛbaatɔw ni ɲɔgɔn cɛ Covid Covid bana i k'a dɔn a kɛlen bɛ ka dugu labɔ Covid mɔgɔw t'u taa yɔrɔ dɔn na yɔrɔ tɛ bɛɛ lajɛlen sigila ye Sensabara kɔnɔ ɔhɔ nin ye dɛmɛ ye wamani kana lilayi kana lahu ka di u ma sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn awa min ye Mohamed Ali Sakɔ ye Sakɔ a ko payi payi ne bɛ fɛn min ɲini i k'a dɔn o de tun ye nin ye kabako sɛbɛnnikɛla ko tuma min n'u nana wariba kule in da sabula a ko in kɛra waati min na avril kalo tile tan san 2020 Vɛ. i b'a ye k'a fɔ wulikajɔw nana boloda Ɔhɔ. ka jateminɛ kɛ diɲɛ jamana sɛbɛ bɛɛ lajɛlen nana dɛmɛ ta k'i ka jamanadenw sɛgɛrɛ O kɛra. covid ko gɛlɛya la Ɔhɔ. journaliste sedu i k'a dɔn projet min n'u k'a ma ko awa jigi siri jigi Jigi sɛmɛ yiri. Ɔhɔ. Mahamudu sina ka jiri in kari k'a bolo kari o ma bɔ k'a sun yɛrɛ bɔ k'a da i k'a dɔn jiri yɛrɛ sara siɲɛ kelen a ko min ye awa nafolo kasabi ye desanburukalo tile bi saba ani kelen san 2020 min ye gouvernement ye ale ye wulikajɔ kɛ ni k'a ɲini jamana wagandeba fɛ trésor o ka wulikajɔ boloda sabula jateminɛ kelen don maa minnu kelen bɛ ka degun ani ɲani sɔrɔ covid ko la i k'a dɔn ni taayɔrɔ tɛ nayɔrɔ tɛ baaraw tiɲɛnen bɛ u ka dɛmɛ o dɛmɛ kun bɛ tali kɛ ka ɲɛsin sabula sɛgɛsɛgɛli kɛra ka maa dɔw ɲini i k'a dɔn a maa hakɛ da dɔnna ayiwa o sɛgɛsɛgɛli de senfɛ wari min kan ka ci u ma k'i to i sigiyɔrɔ la Orange Money fɛ u y'o baara kɛ nin projet ba in a nana kalifa i k'a dɔn ayiwa Mahamudu Ali Sakɔ ma Mahamudu Ali Sakɔ ka kɔni don yɛrɛ ɲɛ IBK fanga na i k'a dɔn u delila k'a weele koyi ka tanuba ta k'a d'a ma k'a kɛ chevalier de l'ordre national du Mali u k'a minɛ Seydou k'a dɔn maa caman bɛ nin banderi da k'a da disi la maloya maloya lebu lebu sabula son don ŋanamuŋanamu maa don binkannikɛla don jɔn Seydou k'a dɔn faantanw ka wari e yɛrɛ bɛ se ka ala minɛ cogo di k'i da baro la k'o sɔnsɔn a kɛra sɛbɛnnikɛla ko a ko sɔmi nana kɛ miliyari bi naani ani kɔ k'o de dira a ma jɔn Seydou k'a dɔn vérificateur général o t'a ta dabila o de nana wulikajɔ boloda kɔsɛbɛ in na ka sɛnsɛnli kɛ ka taa a sɔrɔ miliyari bi saba min ye Mohamed Ali Sakɔ a kelen y'i da o kan k'a min ŋanamuŋanamu ani sonyani yɛrɛ kadara kɔnɔ sabula a ye kuma minnu fɔ a ɲininkalen i k'a dɔn awa kala ma se ka turu kuma ninnu kan a ko minnu tun kan ka taa Moti Sikaso ani dugu wɛrɛ la ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ wari dɔ bɔra ka di olu ma minnu kan ka jateminɛ kɛ wari bɔta ni a bɔ nacogo la wari dɔ dira olu ma jɔnni Seydou hali n'i y'o bɛɛ lajɛlen jateminɛ miliyari bi saba ni kɔ cayara sɛbɛnnikɛla ko tuma dɔ la a tun bɛ min kɛ i b'o dɔn wa a bɛ se ka warimugu dɔ bila a kun ten miliyɔn kelen miliyɔn fila jɔnni Seydou k'a dɔn a bɛ taa dugu dɔw la i k'a dɔn dugutigi ni dugudenw jamanaden bɛɛ lajɛlen ye faantan ye n'i taara k'i bɛ taa wari tila olu ni ɲɔgɔn cɛ maaw tɛ girin wa maaw girin don o photo ni o fɛnw a la a la kara maaw ɲɛ ko Mohamed Ali Sakɔ kamalenba don koyi n'i y'ale yɛrɛ de yan Nana ye ta a kelen bɛ ka chapeau ba don nin don cowboy fugula bɛ min kun na nin don ne cowboy de nin don cowboy don ça c'est un cowboy c'est un grand escroc jɔn Seydou sɛbɛnnikɛla ko nin kɔni ni kaso donni yɛrɛ de man jan hali dɔɔnin kaso bonba sabula kasobonba i k'a dɔn habu habu t'i da ye riden sababu kɛ min ye a ye jamana jigi waaro a ye faantanw jigi tigɛ Seydou k'a dɔn wari kun kan ka di minnu ma a y'a bɛɛ lajɛlen habu habu nin ye sɛbɛn ye an ye min sɔrɔ ka bɔ nouveau réveil kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tunkara ne bɛ n tɛgɛ don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye fɛn min ye fasiri sɛbɛn ye kɔfɛ n'a tɔ a ɲini ni k'a f'i ɲɛna fasirikɛba o ye la rédaction ye u ko fɛn min ye wulikajɔ ani cɛsiri ye n'a ma kɛ joona fɛn min ye i burankɛ ye modibo keyita n'o ye sɛnɛkɛlaw ka minisiri ye babada na wariba sɛbɛnnikɛla ko A ko n'i y'a ta k'a lajɛ ministre du développement rural n'o ye Modibo Keyita ye, i bɛ se ka taa so, naamu, tu peux aller à la maison, et pourquoi hali n'i ma naamu laminɛ, naamu, i bɛ taa so, naamu, an bɛ jamana ko de la, ayiwa, naamu, sɛbɛnnikɛla ko, anhan, a ko Modibo Keyita, Keyita, fɛn min ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye, anhan, n'o ye maa minnu bɛ yen n'u ka baara bilalen bɛ, unhun, ka nafolo yɛrɛ k'a nɔfɛ gɛn, anhan, bureau du vérificateur général u nana rapport bɔ, anhan, san 2018 ka n'a bila den na o y'i burankɛ sɔrɔ denlapli la wari minnu su na nafolo minnu bɛ yen n'olu buru jara a dasi bɛ t'i jɔ saba wari miliyari fila miliy kɛmɛ saba ani kɔ i burankɛ y'o bɛɛ tɛ wulu la sabaliigala ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ lajɛz lajɛ ka de sa a tɛ fɛn se bkɛ

e t'a faamuya na n y'a fari ma n yɛrɛ b'a kalan a tɔ kalan
n yɛrɛ b'a tɔ kalan o bɛ ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko naam ministre du développement rural Ahan. janfaba de b'a ka cakɛyɔrɔ la Ahɔ. dɔw kɛra san'a ka na U y'a janfa. a yɛrɛ nalen kɔfɛ Awɔ. foyi ma dabila bi de ka jugu ni kununko ye Allah. modibo keyita ministre du développement rural jamana ye danaya d'a kan k'a bila cakɛda minnu kunna baara fɔlɔ min n'o tiɲɛn'a bolo n'an da donn'o la yan o ye angɛrɛ ko ye sabula projet minnu bɛ O yen tiɲɛna n'o ye o. profeba planète distribution Ah. sogefer sangoyi GDCM ninnu de tun kan ka wulikajɔ kɛ fɛn min ye angɛrɛw ye ni k'o di sɛbɛnnikɛla ko caman b'a la minnu tɛ angɛrɛ ko ɲɛdɔn modibo keyita yɛrɛ a nana ka na sugubulon di olu ma i tulo majɔ nafolo min bɔra waati laban in na n'a angɛrɛ ma se n'u y'o don sɛbɛn kɔnɔ samiya ma ban fɔlɔ dɛ miliyari kelen ani miliyɔn kɛmɛ kɔnɔntɔn un milliard quatre-vingt-onze millions miliyari kelen ani miliyɔn bi kɔnɔntɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye baara caman bɛ yen minnu tun kan ka kɛ DFM na a yɛrɛ ka waribɔ bɛ yɔrɔ min na baaraw ma kɛ sɛbɛnnikɛla ko miliyɔn kɛmɛ ani bi naani ani duuru o taara janjanga wɛrɛ fɛ sugubulon lankolon caman labɛnna k'a fɔ u bɛ taa bâtiment dɔw labɛn narena dugu wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ narena kɛrɛfɛ kangaba a bɛɛ lajɛlen wari bɔra baara makɛ o dɔrɔn tɛ dugu wɛrɛw bɛ wulikajɔ kɛra ni ka yɔrɔ minnu magɛ sugubulon taara dilan o dugu tɔgɔ la yɔrɔ dɔw bɛ u ko min ma sirakɔrɔla santiri dɔ bɛ ni o ye sepeyaw ye nafoloba de bɔra ye miliyɔn saba n'a kunkanfɛnw batimanw bɛ taa bila sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta ka lajɛ yɔrɔ dɔw la wari bɔra miliyɔn mugan ani wolowula miliyɔn bi wolowula ani wɔɔrɔ yɔrɔ dɔw la kucala k'a fɔ fɛn min ye batiman dɔw ye u bɛ taa lakuraya ka minɛnw falen u ma dɔwɛrɛ kɛ u ye laso san dɔrɔn mangurani sugu la ka taa laso mukogo la ka segin miliyɔn bi wolowula ni wɔɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta ka lajɛ sugubulonw bɛɛ a ko n'i y'a ta ka lajɛ sugubulon dɔ bɛ yen min kɛra k'a fɔ centre agricole dɔ bɛ yen o bɛ doyila k'u bɛna t'o lakuraya miliyɔn mugan ani naani k'u bɛ taa centre yɛrɛ lakuraya a ko wari bɔra k'a fɔ centre bɛ doyila kɔlɔsilikɛlaw taara doyila yaala a dugu fɔlɔ f'a dugu laban u ma centre yɛrɛ y'u ɲɛ na centre tɛ yen. sɛbɛnnikɛla ko mm. a ko tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen mm. sugubulon wɛrɛw kɛra ah. maa minnu bɛ n'olu bɛ kumando fɛn min ye ekipu ye olu taara ka t'u yaala mm-hmm. wari bɔra mm. k'a fɔ fɛn min ye miliyɔn mugan ani fila ani waa kɛmɛ ani waa bi seegin ko baara dɔ bɛ taa kɛ kumando mm-hmm. kumando k'olu ka sɛnɛkɛlaw ka forazi dɔ bɛ yen mm-hmm. k'u bɛ taa ka taa pano sigi o la sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye kɔlɔsilikɛlaw ye u taar'u yaala kumando pano zoma ani fɛn min ye forazi zoma tun bɛ cogo min san duuru halisa zoma b'a nɔ na wari bɔra miliyɔn mugan ni fila ani waa kɛmɛ ni waa bi seegin o fana taara sɛbɛnnikɛla ko o n'a ɲɔgɔnnaw miliyɔn kɛmɛ bi naani ani duuru o taara o dɔrɔn tɛ a ko cakɛda minnu bɛ yen n'olu ye apcam ye o n'olu ye janfaba de kɛ ka minɛn dɔw labɔ dfm ye minɛn dɔw dilan k'a fɔ u bɛ taa di sɛnɛkɛlaw ma a y'a sugubulon pase minɛn ninnu y'u cɛ ka kɛ kamiyɔn kɔnɔ ka sɛnɛkɛlaw apcam ka bolofara min bɛ yen ka taa ni minɛn ninnu ye dɔw ye semuwari ye dɔw ye foro wulilaw ye dɔw ye minɛnmisɛnninw ye nafolo min donna a la jamana ka wari miliyɔn kɛmɛ kɔnɔntɔn ani miliyɔn mugan ni naani minɛn min bɛ yen n'o dalen bɛ tile la yen minɛnw man ɲi sen tɛ dɔw la minɛn tɛ dɔw la dɔw yɛrɛ tɛ se ka b'u nɔ la o caman tonnen bɛ sanji ni tile la ye miliyɔn kɛmɛ kɔnɔntɔn ani miliyɔn mugan ni saba dfm bɛ janfa ce n'est pas à l'insu du ministre c'est le ministre qui désigne son dfm non ou bien manca dfm comptable e de t'a sigi wa non ah je rentre pas dans ça ah, ayiwa baasi tɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko naamu gɛlɛya o dɔrɔn tɛ mhm. baara minnu kɛra n'olu ma ɲɛ olu ka ca kojugu mhm. n'an ko an b'a bɛɛ fɔ an bɛ tile yan nka kunbaba kunbaba ye minnu ye an bɛna ka na olu fɔ a ko dama ko ma fɛn min ye biro min bɛ yen n'o kan ka wulikajɔ kɛ cour suprême na n'o ye section ye cour suprême vérificateur taara ko da o tulo kan A bɛ taa kaso la koyi DFM dɔrɔn DFM de ye nin bɛɛ kɛ tan DFM dɔrɔn a bila ten a tɔ bɛ sa a faamuyara sa l'essentiel a été dit naam
kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ journal kɔnɔ an bɛ tila k'a tɔgɔ ɲini k'a da lamɛnbaaw tulo kan fana kɛ kɔrɔ Naam. Jɛ ka pub k'aw ka feerefɛnw lakodɔn. Nɛgɛ kanɲɛ tan ni fila sera Bamako. Kafo Jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye. Daba Tunkara. Naam. I bolo don. Joati Seydou, n bɛ n bolo bugɔ ka don. A don. N bɛ bɔ ni sɛbɛn ye, sɛbɛn min n'u k'a ma l'informateur. O don. Kunnafonitigi.
Ɔhɔ.
Sɛbɛnfura nin y'a boloko siɲɛ kɛmɛ wɔɔrɔ bi wɔɔrɔ ani siɲɛ fila ye siga t'a la siri kɛbaa a tɔgɔ de ko ibrahima yatara yatara Jɔni Seydou maa ti kɛ ngana ye gansan mhm. bolonkɔni tɛ ɲɛsin maa ma gansan siga t'a la Jɔni Seydou i k'a dɔn i mana cɛw dan i na mankan mɛn i kɔ ne ko ah. jɔnni de bɛ adama tarawele nɔfɛ n'an k'a ma ko damis damis diamant noir diamant noir adama adama adama denmisɛnnin jini kabako funankɛniya i k'a dɔn ani fanga funankɛniya ni nafolo Funankɛniya ani baara ɲɛdɔn Jɔni Seydou i k'a dɔn n'olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ i la bɛɛ i ka d'a la k'a fɔ mankan tɛ ban i kɔfɛ cɛ a ko n'o tɛ nin kamalen min n'u k'a ma ko adama Jɔni Seydou i k'a dɔn a ka wuli ka jɔ ni jateminɛ tɔgɔ duman ani baarakɛ wale ɲuman min b'a bolo o de kelen bɛ ka sunɔgɔbaliya bila dɔw la Jɔni Seydou i k'a dɔn minnu tɛ se a ta ɲɔgɔnna na San kalo tan ni fila ye n'u mɛn u na ŋunuŋunu dɔ wuli u tɛ se Jɔni Seydou i k'a dɔn a tɛ tɛmɛ a don n'a dugusɛjɛ kan ayi a ko sabula min ye adama tarawele Jɔni Seydou i k'a dɔn diamant noir a ka wuli ka jɔ jamana in kɔnɔ o donnen don san tan ani san segin i bɛ baara kelen kan k'a kɛ Jɔni Seydou i bɛ baara kɛ minnu ye olu bara k'i tanu i bara ka baara kɛ minnu ɲɛ na olu bara k'i tanu tanu i ni minnu bɛ baara kɛ olu bara k'i tanu o b'a jira k'a fɔ tiɲɛ b'i ka ku la A ko min ye Adama Tarawele ye, Adama, Jɔni Seydou i k'a dɔn n'i ye an ka jamana a lakana bolo ta k'a lajɛ, Damis, n'o ye sécurité ye, ɔhɔ, kabini san 2002, 2, Jɔni Seydou fo ka n'a bila bi la, bi, u ka fini donta, ɔhɔ, sutɛti donta, donta, gilet pare-balle, balle, Jɔni Seydou i k'a dɔn a ka ca, ɔhɔ, n'a y'i diya a fɔ équipement multiforme, ɔhɔ, Jɔni Seydou i k'a dɔn cɛ ta ni muso ta a bɛ nin de ta ka na di awa an ka lakana tigilamaw ma k'a daminɛ Jɔni Seydou i k'a dɔn gendarmerie polisi polisi garde nationale garde i k'a dɔn ka taa bila fo a lakanabaa fɛn o fɛn bɛ yen Jɔni Seydou i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ a ka sira fɛ a ko n'i ye adama ta k'a lajɛ lajɛ kamalen yɛrɛ i bɛna ɲininkali k'a yɛrɛ la i t'a dɔn k'a sababu kɛ min ye a bɛ baara kɛ a min ye hakilisigi ani cɛsiri Jɔni Seydou i k'a dɔn i ye fɛn ta k'a di siɲɛ kelen siɲɛ fila nka san tan ni segin o b'a jira k'a fɔ jɔ k'ale bara ka baara min kɛ a ɲɛ dɔnnen don sɛbɛnnikɛla ko dɔw b'a jalaki ko société société caman b'a bolo ne dɛsɛlen don baara la ne dɛsɛlen bɛ ka société kelen sigi sen kan min bɛ se ka société bi naani sigi a n'a sigi dɛ Seydou n'a bɛ baara ɲɛdɔn ka ban minɛn ma jɛngɛ a bolo a ma keleku a bolo a ko adama adama min ye Jamanoir a ka wuli ka jɔ ni cɛsiri jamana in kɔnɔ Jɔni Seydou k'a dɔn a dɔnnen don a bɛ minɛn ta k'a feere minnu ma e ma deli k'a fɔ i ye ko polisiw delila k'an weele a nana ni gilet pare-balles dɔ ye k'a di u ma sani a ka livrer min bɛ kisɛ kunbɛn sani a ka livrer a ko essayement ka taa kɛ a bɛ k'ale de la

o gilet de b'an ka mɔgɔw bolo tami ni ko i tɛ fara la i tɛna fari yɛrɛ i bɛ fara la nin ye sɛbɛn ye an ye min kalan ka bɔ l'Informateur kɔnɔ kunnafonitigi Daba Tunkara ne bɛ n tɛgɛ don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Le Katois Fasiriba n'o ye Masi ye Katika y'a ka sɛbɛn ye Katika ko a ko fɛn min ye a ka di n'a tɛ dabila diɲɛ nɛgɛ tɛna kɔ miliyari bi naani ani duuru o kɔni o taalen bɛ Ɲaja ka wɛrɛ fɛ Sabula baarakɛ yɔrɔ min bɛ yen ni o ye marché public ye n'a ɲɛmaayaso o bɛ an ka jamana kɔnɔ olu ye wulikajɔ kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko cakɛda tan ani kɔ a k'u y'o bɛɛ lajɛlen de larawe u taara bɔ min kalama sugubulon min dira sugubulon ba kelen kɛmɛ ani bi kɔnɔntɔn ani seegin nafolo min dara la jamana to a la miliyari kɛmɛ ani tan ni wɔɔrɔ ani miliyɔn kɛmɛ duuru ani bi kɔnɔntɔn ni seegin. Sɛbɛnnikɛla ko a ko nka n'i ye sugubulon ninnu ta k'a lajɛ caman bɛ minnu dira dibi dibi la caman kɔni kɛra waribɔlen ye taafa ni nafa ma sɔrɔ a la fɛn min ye autorité malienne minnu ka baara ye sugubulon dili ye u k' olu de ma ARMDS sɛbɛnnikɛla ko olu nana ka na sɛgɛsɛgɛli kɛ san 2017 ka n'a bila 2016 fɛn min ye 2014 u ye wulikajɔ ani baara minnu kɛra sugubulon caman bɛ yen minnu balannen bɛ o tuma u ɲɛ k'a ɲini nafolo bɔra jamana ka wagande kɔnɔ a fɔ jamanadenw ma lafiya sɔrɔ ayi i tulomajɔ tulo b'i la ministère de la justice a ko n'i y'o ta k'o lajɛ olu sen b'a la ministère de la sécurité et protection civile mini seri dela soli darite minnu bɛ faantanya kɛlɛ u b'a la ministère de l'éducation nationale kalanko minisiririso o b'a la fara kalafili labɛnjɛkulu dɔ bɛ ko min ma DGE agence développement rural vallée du fleuve Sénégal ADRS O b'a la ministère de l'économie nafolo ko minisiririso ka fara fɛn min ye sɔrɔdasiw ka minisiririso kan ani fɛn min ye muso ni den kunkan ko kuma bɛ fɔ yɔrɔ min na ministère de la santé nin bɛɛ lajɛlen fo ka se pharmacie populaire ma cakɛda dɔ bɛ o ye projet ye min bɛ palibana kɛlɛ ani bana sidɔnbaliw kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ du périmètre irrigué mm. Baguineda ko min ma OPIB mm. agence nationale mm. station d'épuration mm. minnu bɛ ɲamanko ni jinɔgɔ kow kunna mm -hmm. ani cakɛda caman bɛ minnu yeyera sen yera ko ninnu na mm -hmm. sɛbɛnnikɛla ko mm -hmm. i tulomajɔ maa minnu bɛ n'u ye sugubulon di mm. ni sugubulon ninnu n'u kɛnu ni kuma cayalen b'u nɔfɛ mm -hmm. ministère de la défense ale de bɛ sanfɛ oh. san 2017 uh -huh. miliyari bi saba ani kɔnɔntɔn mm. o de taara mm. marché sugubulon min dira sugubulon bi seegin ani kelen ministère de la santé fɛn min ye miliyari tan ani seegin sugubulon kɛmɛ ani tan ni kelen a dira o de senfɛ nafoloko minisiriso miliyari tan ni fila sugubulon kɛmɛ ani bi wɔɔrɔ ni seegin u y'o di ministère de la justice droit de l'homme miliyari tan ani kelen sugubulon bi naani ni kɔnɔntɔn u y'o di ministère de la sécurité protection civile miliyari tan ani kelen sugubulon bi kɔnɔntɔn ani naani u y'o di Kalanko minisiriso miliyari seegin sugubulon kɛmɛ fila ani bi saba u y'o di administration territoriale kalafili ko bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min miliyari duuru u y'o sugubulon di o bɛ marché bi duuru ani seegin ma office du Niger sugubulon min dira miliyari naani Mm. ani miliyɔn kɛmɛ wolonwula ni kɔ mm-hmm. sugubulon mugan ni seegin mm-hmm. pharmacie populaire mm. miliyari naani miliyɔn kɛmɛ wɔɔrɔ mm-hmm. sugubulon tan ni naani opib bagineda mm. miliyari fila miliyɔn kɛmɛ duuru ni bi seegin sugubulon bi saba ani wɔɔrɔ ministère de la santé o n'a ka marabolo ah. fɛn min kɔni ye miliyari kelen mm. a n'a kunkanfɛn o fana taara ye mm. adrs mm. mm-hmm. miliyɔn kɛmɛ kɔnɔntɔn ani mugan ni seegin mm-hmm. dg miliyari kelen ani miliyɔn kɛmɛ duuru ni kɔ apej mm. ale b'a la miliyɔn kɛmɛ wolonwula ani kɔ mm. ani fɛn min ye cakɛda wɛrɛw ye minnu bɛ banamisɛnninw kɛlɛ mm-hmm. miliyɔn kɛmɛ ani tan ani saba miliyɔn kɛmɛ wɔɔrɔ ni tan ni saba mm-hmm. Hmm? sugubulo ko hmm. a ko sugubulo dɔw bɛ yen hmm. fɛn min kɔni ye dokiman ye a t'a la k'a fɔ sugubulo nana nin cogoya in na a tɛmɛna nin sira in fɛ a wari bɔ cogo ye nin ye taafa ni nafa t'a wari la o tuma sɛgɛsɛgɛli de daminɛlen bɛ sɔɔni sɔɔni fɛn min ye nin cakɛdaw ye maa minnu ye sugubulo di u bɛɛ lajɛlen ka sɛbɛn bɛna ta ka di kiiri tigilamaaw ma baara bannen o ye an karila ɲɔgɔn na o han kunnafoni filɛ nin ye Ahan. an ye min bɔ Le Katois kɔnɔ Ahan. a ka bi bɔli la i tɔn n ka te ko i ma premier min o bi bɛn
n bala cogo bɛ di Dɔgɔtɔrɔ, ne bɛ n tɛgɛ don o bɛ kɛ ni sɛbɛn ye an ko min ma nouvel horizon Ɲɛdankura. Fas- fasiriba n'o ye mahamani ture ye Ɔn. nin y'a ka sɛbɛn ye Mahamani Ture. mahamani ture ko a ko fɛn min ye wulikajɔ ani cɛsiri ye minisiriso min n'a ka baara bilalen bɛ hmm. fɛn min ye sanubɔlaw u ka lahalaya kunna o ye wulikajɔ kɛ lamini seyidu ah. lamini seyidu a ka bolofara min bɛ yen mhm. n'o ye direction de la géologie et des mines ye mhm. u ye wulikajɔ kɛ mhm. wulikajɔ in a tɛ tali kɛ dɔ wɛrɛ la ka t'u ɲɛ da jamana ye lɛtiri min bɔ ni lɛtiri in ko fɛn min ye ni samiya donna ka ban minnu bɛ sanubɔyɔrɔ la n'olu bɛ damandaw la daman ka datugu k'o sababuya kɛ gɛlɛya caman bɛ damanda la samiya fɛ awɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye kologɛlɛya ani kannagɛlɛya maa caman bɛ damanda la u b'o la ni samiya yɛrɛ donna ka ban o ye dɔw ka minɛn siri kuma ye k'a fɔ u bɛ taa daman mɔgɔ da la sɛbɛnnikɛla ko Jɛkulu dɔ sigilen bɛ minisiri nagakɔrɔ jɛkulu in ka baara n'a ka wulikajɔ ye kɔlɔsi ye kɔlɔsili min bɛ kɛ sababu ye maa minnu bɛ sariya in sɔsɔ ka fu siri a dan na sɛbɛnnikɛla ko dɔgɔkun furancɛ in na fɛn min ye maa dɔw ye olu kun seginna u kɔ n'o ye lakanabaaw ye nka fɛn min ye damanda ye k'a fili bolo kɔ la k'a kɛ komi u ɲinɛna ekipu dɔ bɛ yen n'o ɲɛmaa bɛ kolonɛli Nikola Sise bolo olu nana laban ka segin damanda la a fɔlen ye ko fɛn min ye lakanabaaw bɛna Faleya n'o bɛ Kɛɲɛba mara la fɛn min ye damandalamaw ye bɛɛ lajɛlen yɛrɛkɛra o bɛ kɛ sɛbɛnnikɛla ko u yɛrɛkɛlen o tuma maa minnu bɛ n'olu y'a koloma koloma ye maa duuru minnu bɛ sanubɔ la u y'olu minɛ machine minnu bɛ yen n'olu bɛ bɔgɔ cɛ n'o ye sanu bɔgɔ cɛlaw ye société bɛ ninnu yɛrɛ de bolo koyi n'o ye pelleteuse ye u y'o naani minɛ pick-up dɔ bɛ yen u bɛ taa ni ka segin kɛ ni min ye o fana minɛna dimanche septembre kalo tile tan ani kelen fɛn min ye minisiri min n'a bɛ sanuko kunna a ka maa minnu jira ka taa n'o ye force de défense sécurité ye olu taara ni ka taa nin baara in kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko yen dɔrɔn tɛ sabula n'i ye daman yɛrɛ ta k'a lajɛ gɛlɛyaba de b'a kɔnɔ samiya fɛ Mm. janko babolo min bɛ yɔrɔ in na n'o ye Falemɛ ba in ye mm-hmm. Gara ani Bagoe mm. ka taa fara Sansanba kan mm. ninnu bɛɛ lajɛlen ji de bɛ nɔgɔ mm-hmm. k'o sabu kɛ pɔsɔni minnu n'a bɛ damamɔgɔlaw kɔ mm-hmm. nin bɛɛ lajɛlen de bɛ fili ji la ni k'a tɔ bɛɛ lajɛlen juguya sɛbɛnnikɛla ko nin sanubɔsen in a kɔnnen don an ka jamana kɔnɔ daraki bɛ minnu bolo n'olu dalen bɛ babolo kan n'o ye fleuve Niger ye Katibugu yanfan in fɛ nin bɛɛ lajɛlen wulikajɔ ni kɔlɔsi kɛlen bɛ u bɛ se ka bali cogo min na sabula daraki mm. sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ani fɛn min ye sigida lakanabaaw ye olu y'a jira k'a fɔ olu de bɛ na ni tiɲɛniba ye an ka jirɔfɛnw an'an ka kɔjiw n'an ka bajiw ma mhm. sɛbɛnnikɛla ko mm. a ko minisiri Lamini Sedu mm. a jijalen bɛ min bɛ se k'a to fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a nɔ sɔrɔ cogoya min na mhm. sanubɔko la an ka jamana kɔnɔ mhm. nka a tɛ taa jija kɔ ani jamanadenw ka dɛmɛ kɔ mhm. sabula maa caman bɛ minnu kanɔ ka gɛlɛn u kati ka gɛlɛn ni wulikajɔ ma kɛ ka bere ta dɔw kama a fura kɛ man di Unhun. Kunnafoni filɛ nin ye. Unhun. An ye min salo ka bɔ Nouvel Horizon kɔnɔ, a ka bi bɔli la. Jɔn Seydu bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Le Démocrate o don. Jɔn Seydu k'a dɔn dɔnni ko k'a dɔnbaa, Unhun. cɛkɔrɔba san 80 jinɛtigi, Un. Jɔn Seydu k'a dɔn n'i y'o mɛn a fɔ ko Firiba Togola, Ɔhɔ. Firiba Togola, Ɔhɔ. i k'a dɔn a ni dɔnnikɛla caman tɛ kelen ye, Unhun. sabula ale ni ta in ale n'a ta in i k'a dɔn u bɛ ɲɔgɔn na a ka ca san 70 ye, Unhun. Jɔn Seydu k'a dɔn nin cɛkɔrɔba ye san 80 Un. Sɛbɛnnikɛla Lasine Sanu ka fɔ la, unhun, a ko ale ye cɛkɔrɔba in kibaru ye kibaru mɛn min kɛ, ɔhɔ, ale taara a ɲini f'a k'i ɲɛ da a kan, haa, a ko a ka dɔgɔn dɔnnikɛlala jinɛtigi, un, i k'a dɔn an ka Bamakɔ jinɛtigiw tɛ dɛ, ayi, Jɔn Seydu i k'a dɔn an ka dugubakɔnɔ jinɛtigiw tɛ dɛ, Bɔrɔjan wa?
u bɛ tama olu tɛ olu tɛ dɛ mɛ jinɛtigi yɛrɛ ye Jon Seydu a ko olu ka wulikajɔ ani jateminɛ na commune rurale dugu min don a ye ko Dogo pour i k'a dɔn wulikajɔ ayiwa hadamaden de bɛ ɲɔgɔn sama ba cɛkɔrɔba in ka da la Jon Seydu k'a dɔn ka d'a ka kabako kow an'a ka awa laɲiniw kan Seydu k'a dɔn awa min ye Sanu ye a ko ale yɛrɛ fura dama nin ko ninnu ma deli k'ale kunkolo minɛ nka ale taara nin lajɛ min kɛ nin y'ale kamanagan fo k'a fɔ k'a to ten a ko sabula min ye nin cɛkɔrɔba in ye i k'a dɔn ani jinɛw de bɛ kuma da ani da a ko o misali ye mun ye maa kamanaganbaatɔw Jon Seydu k'a dɔn minnu bɛ ni jigilatigɛ y'u minɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ ninnu damana damana de bɛ wuli ka cɛkɔrɔba in sɛgɛrɛ wa a ye min jateminɛ wariko t'a la fana a tɛ wariko fɔ maa ye i mago mana dilan Jon Seydu k'a dɔn awa n'i nana bonya min kɛ cɛkɔrɔba ye walima somɔgɔw ye k'o b'a bɔ a Sanu y'a jira a ko Furubatogola Furubatogola i k'a dɔn ayiwa a bɛ bɔ dugu min na o de ye Jansobala ye Jansobala bɛ commune rurale min na o de ye Dogo ye Dogo Jon Seydu i k'a dɔn nin ka dɔnniya tɛ bila dɔnni ye i k'a dɔn maakɔrɔba don jinɛtigi yɛrɛ de ye nin ye i k'a dɔn nin ni ayiwa aw ka jinɛw tɛ kelen ye tabarikala a ye faantan dama min dɛmɛ a ye dɛsɛbaatɔ dama min dɛmɛ muso minnu kɔlilen don den na a y'o dama min dɛmɛ Aa Jon Seydu k'a dɔn a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na, han, a ko i k'a dɔn lakali ye n wulila ka taa lajɛ, unhun, ale yɛrɛ kɔni n ye wulikajɔ de boloda sa ka taa cɛkɔrɔba in lajɛ a ɲɛ na, tabarikala, a ma ɲɛ min kɔ ale ko fo wajibi don ale kan, unhun, a fana ka ɲuman kɛ awa ni ka ɲɛsin maa tɔw ma, tabarikala, nin kun ye sɛbɛn ye, unhun, min ye ayiwa Sanu ye ɛɛ Lasina Sanu nin y'ale ka sɛbɛn ye an ye min bɔ Le Démocrate kɔnɔ a ka bi bɔli la ba tɔgɔ bi an b'a bila yan san'an k'an kɔ don ɲɔgɔn na foli ani tanuni an b'a ta ka lase dankɔrɔba ma n'o y'an kɔrɔkɛ ye Basidi Danbɛlɛ